Nin ye siɲɛ joli ye i bɛ na retard la e ni na na i bɛ sɔrɔ ka na tilegan fɛ jɔsi da da la o tɛmɛnen kɔfɛ fini min filɛ i kan na nin baarakɛ fini ya n tɛ baarakɛ fini hakili jɔn hakili ye jɔn ye ne ɲininka fini ko baasi t'a la ni patron nana ni sɔrɔ i kana yan don a ka baara la a bi arabu alilahara jɔn don kɛnɛ sabali i tɛ ne se cogo ne mɔgɔ tɛ se cogo yan e minɛ patron cɛ

E de ye kelen ye dusu la ni min ye min sɔrɔ dɔrɔn bi yan na ko a kala mɛ min fi ye mɛ n ba saba in tɛ la sisan sisan e fɔlɔ de bɛ nin tɛmi yanni sokɔnɔmɔgɔw k'a mɛn kɛ
E m'a dɔn ninnu t'u yɛrɛ dɔn Kalifa ni Ngolo ni alima ko ko kuma bɛ ninnu ɲɛ sira la nu dakan don ni mɔgɔ makuma la jɔn patron nana mɔ tɛ ninnu ta yen u ye kolokolo naafigiya ye u sigilen bɛ naafigiya dɔrɔn de la kɛnɛma oui

ni mago bɛ n na n bɛ kɛrɛfɛ k'an bɛn Eh, Alima. Eh, mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan. K'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ salle de réunion kɔnɔ, ok? Ok, n y'a mɛn.
Aa mɛ dɛrɛtɛri ka ko ka gɛlɛn

Monsieur le directeur, mɔgɔ pɛrɛnnen don, tout est prêt. Ok, n bɛ na ale sisan. Ok. An b'aw fo ka waleɲuman dɔn. aw ka baara ɲuman n'aw ka cɛsiriw la sabula n'i y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ ɲɛmɔgɔ ɲuman kɔmɔgɔ ɲumanw de b'a kɔ aw ka timinandiya ani aw ka cɛsiri o kɛra sababu ye entreprise ye tɔnɔ caman sɔrɔ ɲinan an b'aw fo o la kosɛbɛ k'a fɔ aw ye aw ka dɔ fara aw ka cɛsiri kan Sabula ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ o siratigɛ la n ye kuma di aw ma ni kuma bɛ min fɛ o bɛ se ka kuma aw ni sɔgɔma ne Alima b'aw bɛɛ kelen kelenna fo aw ka cɛsiri n'aw ka nisɔndiya la entreprise kɔnɔ sabula n'i y'a mɛn kɛwale directeur ka cɛsiri b'a kɔnɔ dɛ
Alima i ka o kuma ye tiɲɛ ye an bɛ directeur fo k'a waleɲuman dɔn a ka kɛwale ɲuman na n'i ŋaniya ka ɲi i ka fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ directeur an b'i fo i ka o kɛwale ɲuman na n'i y'a ye an yɛrɛ kɔnɔna jɛyara ka baara in k'a kɛcogo la paseke e fana i tilen anw ye n'i kɛra mɔgɔ ɲuman ye ala bɛ mɔgɔ ɲumanw de don i garisɛgɛ la an bɛ directeur fo ko a ni ce an ladonko ɲuman na cɛn don baara yɔrɔ ye belebeleba kɛ nka hali bi tɔ b'a la dɛ sabu an bɛ baara min na anw ɲɔgɔn wɛrɛw bɛ k'a ɲɔgɔn kɛ minnu ka porodiw fana bɛ sugu kɔnɔ cɛn don an ka porodi ka di mɔgɔw ye sa an baaraɲɔgɔnw an b'olu cɛma bi nka n'an m'an cɛsiri n'an m'an cɛsiri mun b'a la dɛ mun ye jumɛn ye concurrence o créelen don an ni maa wɛrɛw cɛ pour que olu bɛ yɛlɛ an ni san cɛ mun bɛ o kɔnɔ anw de bɛ dɔ fara an ka cɛsiri kan hali bi nin de tun bɛ ne fɛ ka fɔ i ye ɛɛ n bɛ baarakɛla bɛɛ fo aw ka timinandiya an'a ka wulikajɔ la ŋunu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ ka tila ka foli segin ka na an ka directeur ma k'a fɔ a ye k'a ni ce a yɛrɛ ye Ne bɛ se ka min fɔ ka fara a ka kuma kan o de ye baaraba de b'an ɲɛ baaraba an ye caman kɛ nka hali bi wulikajɔ o ka kan k'an taalan ye i b'a fɔ kɔrɔ y'a fɔ cogo min na directeur i bɛ cogo min an bɛ dugawu de k'i ala k'i to ten n'i b'o sira kan i ka d'a la k'a fɔ an b'i kɔ f'an seyɔrɔ la nin de tun bɛ ne bolo ka fara kuma kan
ka segin ka na kuma kɔnɔ tuguni k'aw bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalifa kalifa ye kuma min fɔ a ma nkalon tigɛ an ɲɔgɔnna caman de bɛ dugu in kɔnɔ minnu bɛ fɛ ka tɛmɛ an na nka n'aw y'a cɛ siri o bɛ kɛ sababuba ye min b'olu kɔnɔ o tɛ sabati aw de b'aw jija kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna la

Nin tɛ fosi ye hɛrɛ tɔ bɛ kɔfɛ ka na ni aw yɛrɛ ka cɛsiri ye aw kana aw bolo jigin dɛ aw y'aw bolo wuli sanga n'a ka waati an sigilen tun tɛ n'a ye k'an bɛ se yɔrɔ min na fo an ka tɛmɛ yen kan
foli ni tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ ye n'i y'a ye k'a fɔ bi bi in na directeur sera ka hakilina ɲuman sɔrɔ ka 10% fara an bɛɛ lajɛlen sara kan Vraiment o b'a jira k'a fɔ ko an ye baaraba kɛ wa directeur hakili b'an bɛɛ lajɛlen la sabula an bɛɛ ye denbayatigiw de ye o tuma n'an sera ka jɔ an jɔyɔrɔ la k'an cɛ siri tuguni ka baara kɛ ka tɛmɛ nin kan n b'a dɔn maa min don hakiliman don hali n'a ma kɛ 40% ye a kɔni bɛ taa 20% ayiwa
baasi t'a la nin de tun y'aw wele kun ye

i b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ dɛ a bɛ fɔlɔ e la ne parce que n bɛ min f'i ye n'i m'a minɛ n ka dabada ma ne ko kalima ne bɛ ɲininka e bɛ nin nacogo dɔn yan ne bɛ bɛ ne mago bɛ nacogo ne bɛ n ka baara k'a ɲɛ de i nacogo i ma na o i k'o ta ɛɛ maa o maa n'a ni faama ka di o ye nafigi de ye a ma ja n ka n kana kɛ nafigi ye dɛ n ka kɛ tete kule

Tilefɔni min b'a bolo waa bi saba o kɔrɔ de k'a fɔ ko lemuru min bɛɛ lajɛlen min tɛ tɛmɛ kɛmɛ fila tɔɔrɔ kan o bɛ waa bi saba bɔ i bɛ ka tilefɔni san n'a sɔrɔ o tɛ ɲuman ko kamalen dɔw bolo kulu ka furukisi bɔ mɔgɔ da la hasidi e hasidi ɲɛngo kɔnɔ wo kelen ayiwa ne tɛ se wa denni ko tɛ yan n'i ɲɛbɔ nin fɛ n'i ɲɛbɔ nin fɛ i bɛ yan te min haramu i bɛ yan dumuni haramu parce que n b'i faga ne mago tɛ denni na yɛrɛ hali ni den saraka ne ma ne t'a fɛ e ni ala cɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nugala de wa
ee bro ee ee ee ee ee aje k'i bolo da wala n'i bolo la a bɛ fɔ k'a kun tɛ nin deniko in tɛ yan e bɛ nin ye yan patron ye 10% min fara an sara kan dɛ n b'a kasara denni na a kɛra an fɛ o e muso n'i denw b'a kɛ cogo di a ma ne muso ni denw tɛ ka balo wa

ayi ko diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ ma yɛlɛma mɔgɔninfin de yɛlɛmana awɔ jɛgɛ bɛ ji la don o don don o don jɛgɛ bɛ ji la kɔnɔ bɛ yiri la sanfɛ basa golo yiri la ko Dajali nana farawuna mɔden farawuna bɔnsɔn a filɛ a filɛ a filɛ a filɛ mɔgɔ hakɛ a tɛ ka to a tɛ ka to yen. ne ko fatɔkɛ min kulukulu la tuguni de. i tɛ taa ɲininka. ne b'a ɲininka mun na.
E kɔni sira ni waati manamana kan de Konate a ni ce Konate Konate so ɛ tɛ mɔna dɛ
Cɛ a tɛ ka mɔgɔ si ka kɛ dama si si n'i y'a dun a dun kɛ mɔgɔw ta dun n'i ye mɔgɔw ta dun Ala b'i ta dun n'i ye mɔgɔw ta dun Ala b'i ta dun kɔlɔnjugu senbaga o ni jijugu min tɛ ban i b'a min i b'a min a kɛra bɛɛ ɲɛna a bɛɛ ɲɛna a dogo don ma sigi o la

a ka jeni secrétairenin in dɛ walayi k'a fɔ ko a kɔrɔtɔlen tɛ u nɔfɛ a bɛ bali ne la a ne ko dabali banna i hali ka baarakɛlen tɛ se k'olu fo
a b'a fɔ a mago b'an na de aa kɔni mɛ n kɔni b'a dɔn walahi bilayi n'a bɔra ka n'a sɔrɔ tenue t'e la k'e ye nettoyage kɛla ko tenue t'e la

o diyara baarakɛlaw ye baara kɛ walasa k'u lanisɔndiya ne ye dɔ fara u bɛɛ sara kan Ture oui ne m'a faamu dɛ ko ko n ko n ye 10 pourcent fara baarakɛlaw bɛɛ sara kan e Ture e y'o kɛ awɔ aa Ture bɔra jigi kɔrɔ dɛ E bɛ se ka ne ka wari tila cogo di a ɲɔgɔn cɛ Ture a fɔ e bɛ sɔn ka ne janfa ne ka nafolo k'o tila an ni ɲɔgɔn cɛ e ma fɛn fɔ ne ɲɛna aa Ture tiɲɛ na i bɔra n jigi kɔrɔ dɛ n tun t'a dɔn yɛrɛ ko ne bɛ sɔn ka nin kɛ ko ne ka nafolo de don mais monsieur Konate ne fɛ e ye sira di ne ma fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ni entreprise bɛ se ka bénéfice caman sɔrɔ N k'o kɛ? Nga o tɛ nin ye. Ka ne ka wari tila n ɲinɛ ma. Wari ko ne kelen dɔrɔn de b'o decision ta. I ka decision t'o la. Baara kɛcogo kɔni o y'i ta ye. O bɛ kɛ cogo di? Ne de kan k'a fɔ ko dɔ bɛ fara saraw de kan. Ɔɔ janfa kɔlɔn k'o siri. ne ɲɛ ne ka du kɔnɔ o tɛ kɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan san san san i k'a fɔ u ɲɛna ko ne Konate ko ko a tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini ko n ma sɔn n'i yɛrɛ tɛ se k'a fɔ u fara ɲɔgɔn kan n bɛ t'a f'u ɲɛna a tɛ kɛ bi wa a tɛ kɛ sini ɔɔ komi benefisi fitinin kɛra ne kɔfɛ a bɛ bɛnbɛnbɛn kɛ a bɛ o wari tila an ni ɲɔgɔn cɛ wari ko ne kelen dɔrɔn de bɛ o de décision ta i ɲɛ b'o la ni dɔ bɛ fara mɔɔ sara kan ne de b'a f'i ye taa mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan a teliya

janfa jugu min sirila n kɔfɛ n bɔra kalama wa fana n y'a falen n y'a falen ɔɔ ka bɛnbɛn bɛɛ kɛ ka ne ka wari tila wari ko ne de b'a fɔ dix pourcent ko a bɔra ma a bɔra ma bi a bɔra ma sini ne de ka wari don ee ne bɛ n ka entreprise da yɛlɛ don min jɔn na dɔrɔmɛ kelen b'a la ɔhɔn tɔnɔni fitinin dɔrɔn sɔrɔlen a bɛ sɔrɔ k'a jɔ k'a b'o tila a ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ janfa yɛrɛ ye a ti kɛ bi wa a ti kɛ sini a ni directeur a ka bɛnbɛn bɛ yen a banna i ɲinɛna kelen kɔ fana k'a fɔ a ye ni maa o maa cɛ o cɛ muso o muso N'i ma content da yɛlɛlen don la porte est largement ouverte ni min ma bɛn n'a dɔrɔn o ka démissionner a bɛ ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ jamana in kɔnɔ yan baara ko de ka gɛlɛn a b'a kɔ don sisan dɔrɔn mɔgɔ wɛrɛ bɛ na ka n'aw place ta kuma wɛrɛ tɛ ne fɛ k'a fɔ a ye tuguni